as usual unu ma anọ m here aha m wụ Mrs. Mm. Chidera Duru ụfọdụ n'ime unu ma m chere na m ekwucha as gịnị Miss V ọ dị mma like that ịma mhm. ọ na-eme m kwuchaa ndị Mrs. ekwuruo mana ọ dịka taa ndị ike adịghị ndị Mrs. so ka mụ kwuo nke m ka o bee m n'ọnụ aha m wụ Chinwe Mrs. over to you Oh, please.
Afa m bụ. Afa m bụ Mrs. Adaora Nwankwọ. Iwe AKA. Madeke kpọọ m Ada Ada. Okay, unu lee anya. Unu manụ na anyị na-adịbu ịtọ. Nke taa anyị dị ịnọ unu lewe ọmalịcha nwaanyị nọ nga ihe a wụ ezigbo ee nwaada nwaada Igbo ị ghọta ee ṅụjuru mmiri ara mma ya gịnị afọ aha ya wụ Miss Blessing Ifemenam hmm. nwanyị ọma thank you hmm. anyị ekele gị ọ sị ka ọ bịa taa ka o nyere anyị aka ka anyị tụpịa o nwee okwu nọ anyị n'obi ọ ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike tụpịa ya ka e nwee ike gbarie ya ka unu ghọta mhm. ihe na-eme n'obodo so okwu e kpu n'ọnụ ya nke taa o nwere etu enyi m nwaanyị mụ na ya so gaa mahadum mgbe ịma anyị agachago ke m fụrụ ya the other day ọ na-agwa m na mpa ya nwụgo m sịchaa ya o ndo iwe ri na mm. e, ele ihe otu o si emega mm. mgbe mụ na ya nọ na-akọrị m bịa ghọta na ọ wụghị na mpa ya nwụrụ wụ ihe wutege ya na ọ wụ ego o ji eli mpa ya ihe niile ndị ebe ke ya chọrọ hmm. ma ndị chọrọ efi ma ndị chọrọ ma ụmụada hmm. ma ụmụnna hmm. ebere m emeta m sị ah, ah, ihe ọ wụ otu e ji elizi mmadụ ili mmadụ ọ wụzi party so nwanyị ọma sị m jụọ gị biko ị hụla mgbe mmadụ nwụrụ kama onye ahụ ga na-eri uju ihe ọ nọ na-eche wụ gịnị ego o ji eli onye nwụrụ anwụ ọ ihe a kwuge nke taa
well anyway ịma na mm. a bịa n'ana Igbo inyi mmadụ mm. dị na omenana mm. and omenana dị n'iche n'iche ọ bụrọ ka ndị Ọka si eme ka ndị ọnịcha si eme ọ bụkwanụ ka ndị ọnịcha si eme ka ndị nnewi si eme ịma ọ depend otu ndị si eme mana ihe m notice bụ na a bịakwa n'ana Igbo ụfọdụ na-eji ọnwụ ndị mmadụ akpa ego hmm.
eziokwu hmm. Hmm. ha na-eji ọnwụ akpa ego ọ dịzịa ka ha nọ na-eche nnọọ kemgbe onye a ga-anwụ onye a nwụzịa e weta list dejuo efi 20 ah. ewu 30 mba ji 100 ah. maka gịnị but again ọ dependikwa maka ị bịa n'obodo m abụ m onye Mgbakwu n'Ọka North ihe a na-enyi mmadụ na Mgbakwu

a ga-enyi ya a na-esizi nri A na-eri na-esi nri na-aga nri. a na-eri nri na-aṅụ mmanya Ee, na- na seven days a mana before onye nwụ na-enyi mana a na-emebu ya before mana ndị obodo mekatazi gbakọta sị gị nke a na-enyi di mmadụ 7 days na ọ dị too much so e wee webite ya to 3 days bụ sọ mkpụrụ ụbọchị na-atọ

adịrọkwa m sure ma o nwe ihe a na-eme ha mana o nwere fine anọ na fine ya wụ 100,000 eme Onye ejide na-akwụ ya? gị na ọ ma ejide gị Ejide gị. ọ ma ejide gị but iji mee ka okwu bee nkenke bụ na just like I said ndị mmadụ e- ọtụmadụ ndị obodo ọ dị ka ha just na-eche nnọọ ka ndị mmadụ nwụọ ị ma na ha na-eme ya again mm. ma ọ bụ na ndị ahụ nwere ego mm. ha na-anya ofesi mm.
a sị ee nwa ya nke a Blessing nọ USA Adaora nọ Canada Chinwendu nọ Hong Kong ị mago
and ọ bụkwa na e nwekwa ike ịna anya ọ bụnụ na ada anata village ka e jiziere ọnwụ papa ha wee chere ha unu ga-ebupụta ego a niile unu na-ebupụsị so onye ọ bụ ihe mana ọ dịrọ mma ọ dịrọ mma mana ihe i kwu ihe ndị si ofesi nata na o nwe family friend nna ya nwụ ndị a ebirọ ofesi ka ya si ebu ego nata mm. ihe e ji jide ha wụ na ndị ụmụ nwoke dị na ezinụlọ a ha mm-hmm. na-eso abịa egwu ili mm-hmm. ebe a ka ha jide aka na ha na-anata abịa gwuo ili mm-hmm. ugbu a nna ha anwụgo onye ka ha chọrọ ka ha bịa gwuo ili nna ha etinye ọ wụrụ iwu na ọ wụrụ na ha chọrọ ka ndị ụmụ okorobịa obodo bịa gwuoro ha ili papa ha na ha ga-anatarịrị Mm. dị na-agwa gị na papa ha ama enyi ya mm. until mata otu onye ọzọ etinye burial nke ha ha ma bịa soro ha gwuo otu a ka o si mee o eh, because isi mm. sikodi ka ị ga-aga ga hireta grave diggers ebe a ga na-eme ya so ha cherụkwa till onye ọzọ enyi ozu nke ya ha aga soro gwuo ili ị ghọta so sometimes ọ bụ ọ wụ na ha na-emechakwa ka ha megbuo sometimes ọ wụkwa omenala ha na-achọ ime mana ihe dị na nke ahụ bụ ebi m Abuja mm-hmm. nwanne m nwoke bi Abuja mm-hmm. ama ndị na-atụ anya na mmadụ nwụọ mana o nwe otu a si eme ya e nwe ụmụnna ndị n'obodo and e nwe ụtụ a na-atụ mm-hmm. a sị na a tụọ ụtụ gịnwa nọkwa Abuja tụọ ụtụ ọ bụrụ ị sị na ị nọ Abuja o nwe ihe gbasara mụ na ndị mm. obodo mm. ọ ihe anụwa mmadụ ọzọ mgbe oge ga-eruzie nke gị a ga-ejide gị eh. o nwe o nwe nke m chọrọ ikwu maka ya maka na a ka ekwughala ya ndị mmadụ ekepewe ntị a mm. na-achọ ịmara ị ma ụmụada ị ma o nwe ihe a na-eme na ma e liwe mmadụ ya wee ṅụọ ee eh, kajad tea a na-akpọ ya kajad because ha na-aṅụ tea a eselie tea elu ị hụgoro tea tea ji dị nnọọ ka ọ rọọ eh, ee eh, then a sị gị a chọkwa bread e kewara e, e ekewa ị ga-eweta bread so that ha ya biri ya ha eji ya suru biko mm. ka m jụọ gịnị mee gịnị kpata elee otu o si bido elee ihe mee nụ na-eli mmadụ

e welu ngaji tọnụ agha make sure na anụ ma okporoko ma azụ ma ihe niile ọ bụ na ọ dịrọ a sị gị ngwa bughachi azụ ihe a abụrọ nri ụmụada mm. ị ga-eje so ihe na-akpata distin bụ na ị ma na a bịa n'ala Igbo mm-hmm. ụmụada bụ ndị ada mm. n'obodo mm. and ị ma na ụmụada bụ ndị a na-akpachapụrụ anya mm-hmm. maka ọ dịrọ easy ịbụ ada yes I know ọ dịrọ easy
ị ma na ma ị nụ di ma ọ na ị nụrọ di ị bụ ada be nna gị mm. na ọ ihe dị na ya and ndị Igbo na-akpachapụ ụmụada anya mana ihe dịzi dị njọ na ya bụ ọ dịzi ka ụmụada ọtụtụ oge ọ dịka ha enwe ogologo akpịrị ụfọdụ ndị ọ dịka ụmụada na-asakazi oh, ị ga-afụ na nwanne unu nwoke nwụ ga na-ebe akwa ọ bụ otu a si ebe ihe a na-akpọ ya bụ sef ihe ị na-act drama mmadụ nwụọ ewu ewu chi m ọ ma ru 2 minutes i dibego nne a na-eji spoon tea ahụ ka ihe na-emezi ị mago ụfọdụ ụmụada na-eji na afia azụ oghere iji wee rie ihe eribero n'ụwa ha niile anya ikpute rice maka ha na-ejicha ma waterproof ma ihe niile ekechikọrọ ha ncha niile onye ọbụla na-etinye n'akpa ị na-eruzie i bupụta ị kpọọ nwa gị hey Chioma ewepụta moto 20 wepụta mana ihe anyị na-abụrụ ihe kwesịrị ịdị na-eme for me efilu m na onye nwụọ sikwa mmadụ otu e si kwesị isikwa mmadụ because ọnwụ mmadụ bụ ihe uju ihe mwute mm-hmm. ọ bụrụzi mana onye chọkwa sị na ọ ga-eme pati o ego ya ruo ego gị ruo Mm. eme pati mm-hmm. mana ya abụna nọọ ihe onye ọbụla ga na-enegazila anya mm. na onye a anwụgo ngwa tata ka anyị ga-eri 20 mm. bags of rice a ga-egbu efi 20 imechakwa kee maka ụmụ onye nwụrụ anwụ o nwere ihe m si ka m jụgodi gị ị ma o nwee ihe nwaada Chiamamma Chimamanda Adichie kwuru mm. mgbe ọ na mpa ya na mma ya ọ bụ ọkwa nwaada o mbụ oriakụ Chimamanda Adichie mm. kwuru ịma ọ gwara anyị ka o si wee dekwa n'akwụkwọ ihe ọ gabigara n'aka ndị ụka Mm, ọ eziokwu akwa ịghọtara ihe ọ gabigara n'aka ndị ụka mgbe ọ na-achọ Ini ma mịa na papa ya. Ee, Papa ya. Ọ ọ sị dị na ọ egwu. na-eru uju na ahụ na-afụ ya pieces ịmago abịazie ndị ụka atụrụ ya ga saịda atụrụ ya ga saịda atụrụ ya ga saịda na ihe a mere ya ihe mwute mm. o kweghị ya odido sị ka ọ pụta ka o kwuo ya mm. ndị mmadụ a na-eti ee ị na-ekwu maka ndị ụka iji ọkwa ị ghọtara ọ na-ewi mm. mana ka ihe ilo ndị ụka ekwesịrị ị na ị mago inye mmadụ ụdị nsogbu a n'oge iru uju a ma ọ na-eni mmadụ anyway ọ dịkwa ka ihe anyị kwuru ọ ga na-ekwu maka ndị nọ na nọ na mba mm. na-ada anata n'ụlọ otu m si wee marụ mm. bụ na a bịa n'ụka ihe niile nwere usoro mm. e nwee ụtụ a na-atụ for instance ana m aga Anglican Church so a bịa na Anglican Church e nwere Mothers Union hmm? nwee Women's Guild ihe a bụ otu ụmụ nwanyị na Anglican Church and ha nwee ụtụ ha na-atụ contribution ikwu ya na olu bekee n'olu bekee contribution o nwere ike na-eye for instance ọ bụ na ụtụ ụmụ nwaanyị bụ 2000 ka m kwuo a na-amakikwa ya n'akwụkwọ mm. then August meeting mm. o lubego mm. i kwesị ịbịa August meeting natanụ n'ụlọ ma ihe na-eme ị bịa ị tụọ ụtụ gị niile amaki ya hmm. mana o nwere ihe na-emenụ because ị bịakwa na my own church my mom nwe akwụkwọ ọ na-ebu maka na ọ ya bụ president ụmụ nwanyị hmm. yanwa na-echeki akwụkwọ ụmụ nwanyị hmm. onye nwụọ e nwekwa ụgwọ a na-akpọ um, ego ụka ụtụtụ something like tithe oh. a na-amaki amaki so onye nwụọ before e nie ị ga-aga cheki akwụkwọ ma ma ị tụrụ ụtụ niile because ihe a notice bụ na ụfọdụ ndị nọ n'ezi ọ bụrọdị sọ abroad mm. ndị nọ Abuja ma ndị n'obodo ọzọ mm. ọtụtụ oge ha da atụ ụtụ mana ị ga-afụ ụmụ nwaanyị ndị karụ nka nọ na chọọchị na-atụ ụtụ onye nwa mee chọọchị nwee ike sị okay e ga-eweta list chekịarụ gị ọ bụ na ị tụrọ of course you have to pay mana chere ọ wụ na ekwetara m ihe ị kwesịrị ime si ime mana ọ wụ dịka onye ọ na-ekwu na dị igwe odela ụwa ọ sị na nne ya na nna ya nye ụka ha kpewere kemgbe mgbe e bido mgbe ụka wụ sọ bench na zinc mhm. ti ọ hanwa ha ndị soro tinye aka lụọ ụlọ ụka lụpụta ya ihe ihe ọ wụ taa mhm. ụdị onye a nwụọ ị bịa sị na ihe mere na ị ma eni onye a na o ji 2000 o ji 4000 o ji 6000 o kwesị mana ọ bụrụ na ị sị na ọ gịnwa bụ ihe hibara ụlọ ụka for instance mhm. kee ndị na-eje n'ụlọ ụka ahụ ọ kwa o nwe mhm. ndị na-eficha ụlọ ụka mhm. eh? ọ kwa o nwe ndị na-eficha ya ọ bụ na 2000 ka ị kwesịrị ị kwụọ 2000 because for me efeel m na ihe dị mma dị mma mmadụ eji na na ọ gịnwa okay for instance ọ mụnwa bụ ihe bidoro ụka mee mm. nke a ehe ka i bidozi ya Mm. and so what ihe na-achọ ịgwa ya ugbu a wụ na ihe ọbụla wụ ihe kwesịrị ịkwụ yes gị gaa kwụọ ya yes kama kama ka ha provided na ọ ihe dị n'iwu yes mm. mana nke nke nke m na nke m na-ama nkwado bụ mmadụ ndị ụka pụtazi asị na ọ maka na ndị a nwere ego ọ bụ na 2000 ka ị kwesịrị ịtụ asị gị tụzia mba nke ahụ adịrọ mma na o nwe project nke ahụ adịrọ mma ihe ụtụ a na-atụ o nwekwa oge o mee mgbe nne nne nna m nwụrụ o nwekwa oge e wepụta akwụkwọ sị bịa o nene o ji ụgwọ o ji 2000 mm. o ji 250 mm. o ji 300 o nwee ma just gwa gị ego one mm. e kwuo otu amount sị gị ihe a ka o ji o nwee ebe ị ga-ene anya sị sị okay n'ezie ego a wụ ego ụgwọ o ji for me ihe m fụ ihe m feel ha na-eme wụ ha elebe otu akpa gị ha mm, mm. ama ego ole a ga-agwa mm. ayagide aka sị gị nna nne gị akwụrụ ụgwọ nna gị akwụrụ ụgwọ nekwa ego ole o ji mana ị ma na nne gị na nna ya ebi n'obodo ha na-aga ụlọ ụka ada ka ọ dị possible na ha ya eji ụgwọ 4 years mba ị ma ọ ya na-eme ee eh?

akwa ịghọtara mm. so ha bịa ịgụrụ gị na ịkwụ nka ịkwụ iwepụta kaadị
eh, mana mm. ịmago ọ bụrụ na ka m si for instance mgbe nne m ukwu nwụrụ mm. ịmago ọ bụ mmadụ niile ga-ama ebe akpa ahụ nọ ebe o dosara nka ebe o dosara nka because ị ka na-eru uju mm-hmm. ịmago isi gị dị scattered mm-hmm. ka ebe ị ga-ebido chọwa akwa ịghọtara ka ebe ị ga-asị m bịa chọwakwa akwụkwọ document ebe ka nwoke a dosara akwụkwọ a o nwere ike ịchọ ị ga-ahụ ị sịzi okay ndị chọọchị na achọla m ihe ahụ mana ama m na ọ na-akwụ ụgwọ hmm. o nwere ike ha lezie ọ hawa ga-ejizi opportunity a ee because ama at least 7 hmm. out of 10 a ga-achọta akwụkwọ ahụ hmm.
a sị gị ego ọkwa na ịma na onwe ihe Onwe ihe ọnwụ onwe ihe ọnwụ to you kwụọ ya, kwụọ nke n'ụgwọ kwụọ anyị ya.
kwụọ ya. mana ọ dịkwanụ easy ọ dịghị mfe of course because e nwere so many other things ime ga na ịma dịka ndị chọọchị si emekwa ndị o- ụmụ ndị otu a na-emekwa ụmụ ndị ndị ndị be unu saịdị unu na-eme ọ bụ ama ma ndị Ọnịcha ka ndị na-eme ọnwụ ụdị otu ị ya-aba ọ wụ na e mee gị ichie ọkwakwa ichie ka ọ wụ ka ha na-akpọ ha ụmụ ndị Agbalanze a a na-eji efi abanye mm, ha nwụọ ị ya-ejikwa efi kpọpụta ha mm. so yes so ihe ha na-emezi ugbu ahụ nke si ị nwụọ ọnwụ na ego efi adịrọ ị ya-eweta ego nke iji aba na nke iji apụta ọ ihe ha na-emezi na maka ịbanye Chineke meezie ka akpọọ gị ị nwụọ ụmụ ga-ejizi ego eji akpọpụta gị from otu ọ wụ nsogbu a ga-enye ozu ahụ ji agbapụta gị

ka ị ghara ịdọgba ọ bụrụ biko asịkwara m na otu Agbalanze wee ọ wụ ajọ otu mhm. amakwara m ihe a na-ada na ọ bụrụ ajọ mana ihe ya ga-aghọta bụ na omenala dị mma because ihe a niile like ichi ọzọ mhm. omenala Igbo dị mma ọ na-enye ọ na-enye ugwu hmm. akpọọ gị like kịta a na-ekwu maka odebe ụwa hmm. ọkwa echichi e chiri echi hmm. a na-akpọ gị odebe ụwa ọ tọ ụtọ so onye ọbụla na-alike mana for me ihe m ga-ekwu bụ na just onye ọbụla mara ebe aka ya ruru ehe ọ bụ na ị ma-emenwu ihe dị na ya mgbe ị ma na ị nwụọ ọ ka mma na ịbanyere
ihe na-agbanwe o nwere ka ị ga-abanye ihe dị mma ịghọta ịbanyechazie ihe gbanwee Mm. ọ bụzie na o onye ugo ọ bụzie a na mm. unu a na-ebizi a na-ebigharị aka eh, nke na-ewute m eh, ị ma ị ma nwaanyị di ya nwụ hmm. na di nwaanyị ya nwụ ị ma ọ wụ the same thing ka ha na-aga a na-apass through hmm. ị hụ na onye nwaanyị di ya nwụ hmm. a ga-adagide ya ama m mana ọ wụwa ka anyị na-ahụ na Nollywood ị ga-ahụ onye nwaanyị di ya nwụrụ a kpụọ ya isi ya mm. dose ya otu ebe ka ọ mmadụ hapụ ị na-adị maasị mm. ifo osohu maasị ifo osohu a jụwa gị ajụjụ na-enweghị isi na ọdụ gịnị ka o riri ma tupu ya anwụọ gịnị ka gị na ị ghọta mm. ele ihe menụ nwaanyị di ya nwụọ otu a na-eji akpasị ya agwa awụ otu a na-eji akpasị nwoke ma nwunye ya nwụọ maka na nwoke nwunye ya nwụọ a na-ebebe ya mm. oo oh, chai mm. elekwanụ otu ọ mm. ga-esi ị ghọta ele ihe menụ ọ dị ka ị wụ the worst on the earth mba ọ bụrọ ya ị ma na ihe niile otu si wee kwu na mbụ bụ dị n'omenala omenala sị ha megbu anyị ọ bụrọ omenala asịrọ sị megbuo ụmụ nwaanyị mana ị ma na omenala Igbo otu a si afụ ya mgbe gboo maka kịta ihe niile agbanwechago ọ na-echenjizi mm. ọ bụrọ otu ọ dịbu na mbụ mm-hmm. bụ na ị na-eri uju ị ma nọmba 1 nwaanyị nwụọ a na-afụ nọmba ihe a na-ekwu bụ na ọ nyanwa gbu di ya na ọ nyanwa gbu ị na-awonder ya ka ị ga-esi wee gbu di gị mm. so ị chọ ọ dị gị mma kịta n'ụwa na ị bụ nwaanyị ajadu mm-hmm. na ị dịzi ị mago mana ndị Igbo mgbe gboo mm. ka nna wee na-ekwu mgbe gboo ana ụmụada ụmụada ka m bịa ka m bịa chee ka m bịa ihe e ji wee sị gị na ụmụada ụfọdụ ngebe enwe ike a na-ene nwaanyị anya for instance otu anyị mm. na-ekwu kịta maka ode nwe ike ịbụ na ị bụ nwaanyị nwaanyị si ị mago isi a na-echezi mgbe di gị nwụrụ ihe a ga-ebugodo ụzọ sef a kpụọ gị isi mm. ọ razor ka a na-eji eseka ya eseka ya ịjọ mana ụfọdụ a na-enwe ike a saa ozu arụ e nye nwaanyị mmiri ọ ṅụọ mm. a sị na ya ṅụọ mm. ụfọdụ o nwe ndị ga-abanyedị n'ime ọfịa aja like ajọ ọfịa ị mm. ga-anọ ebe ahụ rahụ na ajọ ọfịa before ị pụta ma e boo gị ebubo ma e boo gị ebubo because the first thing ha na-asị like ihe i kwu bụ a jụọ ka ihe gbu nwoke a ọ nwunye ya gburu ya mhm. ya wọ kee ka m ga-esi gbuo di m achọghịzi m ịbụ ajadu mhm. ehe mgbe a kpụ gị isi e yinyezie gị akwa ị ma most time a na-enye ha akwa dị akwa adịrọ mma nkịrịka mm. akwa mhm. o nwere ndị na-eyi black nwee ọ kịta ụka bata ka ha bidoro yibe white sef because mgbe gboo black ka ha na-eyi ihe niile ga-abụ black black bụ na ị na-akwa mmadụ na ihe a niile then ị ma-apụtakwa apụta o ị ga-anọ eh, n'ime ị ma nje ebe ọbụla ịmago then ọ bụzi onye a na-ebu ebubo ụmụada ma ndị a ga na-eti gị ihe ka ihe mhm. mee di gị and all of that but again ihe a niile bụ ihe a na-eme mgbe gboo mana ihe a niile chenjichago kịta mana dịka eh, o nwekwa ndị ka na-eme ya mana ọ bụrọzi otu anwụ ọ dịbu otu i si mara kịta eme ụmụ nwoke ọ mm-hmm. ajụjụ mụnwa na-ajụkwa o sị gịnị mere na a dị eme ụmụ mm-hmm. nwoke maka nwoke nwunye anwụ mm. efi ya like ihe na-ewe ewuo obi jide obi gị aka eh, jide obi gị oh. aka nke nke ọma e mee two months nwoke eje nụọ nwaanyị ọzọ ịma na ọ dịghị mma nwoke ịnọ sọsọ mm. kama ya na-agba kama ya na-agba n'ezi sị chọta ofu onye nụbata ga-enezi ụmụaka anya ịmago mana So, ụmụ ka m ihe a kwugodi niile. ofu ihe o nwere ihe nne di m gwara m bụ na nke a ha na-eme ya mgbe gboo ọ bụrụ na ị bụ nwoke ị bụghị ezigbo nwoke wee nwụọ na ị gbara wicked ya wicked wee nwụọ. na o nwee ihe a na-eme asị na aja mpoto bụ na e gwuo ini anwa wee wunye ya mmiri asị gị wụba mba wee wunye ya mmiri mm-hmm. asị a na-awụra ha aja mpoto mm-hmm. iji gosi na onye a ebiri ajọ ndụ oh. before ya anwụọ a na-emere ya nwoke mere ya nwaanyị akwa ịghọtara mm. ọ bụrụ na nwaanyị ahụ gbakwara wicked mm. wee nwụọ mm. a ya emere ya otu ahụ and ọ bụrụ na nwaanyị ahụ abụghị ezigbo mmadụ wee di ya anwụọ ịmago a na-ebo ya ebubo nwee ike bụrụ na nwaanyị ahụ ịmago awee ịma o- o nwee ndị mmadụ na-eche ka nwanne ha nwoke nwụọ ka ha ka ha kachie ghara mm, ihe niile akwa ịghọtara abịa ha kpọọ ndị otu ha ha eko Yeah, n'uko wee boo nwaanyị ya bụ ebubo ebubo akwa ịghọtara so o rukwanụ ebe ụdị ebubo ahụ ndị a na-ebutere ebubo ahụ bụ ndị ada si na ha ga-eme mm. investigation mm. mm. akwa ịghọtara mana ị maaralanụ a na-eme investigation o nwee ndị o nwere ka a na-eme investigation eh, e greasie palm ndị a na-akọ n'elu ndị nke a na-akọ n'ala asịzị vootuo ịmago mana ihe niile dị n'aka Chineke si na onye richa ọnụ ahụ o ji rie ka ọ ga-ejikwa gbọọ akwa ịghọtara so ihe m na-ekwu bụ ee eh, ihe ndị a niile onwe anyị enweela ihe nọ n'ala Igbo mm. eji like a check and balance mm. akwa ịghọtara mm-hmm. so ka ọ bụrụ na ọ sọ nwaanyị nwaanyị nwaanyị nwoke mekwa ihe ọjọọ enwekwa otu esi ejidekwa ya mm-hmm. akwa ịghọtara um, achọ m ka ọ bụrụ na ọ sọ nke nwaanyị enwe ugbu a ọ dịghịzi ka o si dị ihe a na-ekwu bụ maka ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ọ bụrụ mm. maka ụmụ nwoke gbara ajọ mm. ọ maka ụmụ nwakwara ihe a na-ekwu bụ mm. maka ụmụ nwaanyị ihe a na-ekwu bụ na ụmụ nwoke nwunye ha nwụọ a da-ata ha afụfụ ị ga-afụ mgbe ahụ ka a ga na-asa afụ ha he i rigokwa nri mgbe nna m nwụrụ ka e kwukwa nke bụ eziokwu mm-hmm. ndị mmadụ bịakwa mm. na-esitere anyị nri o mm. tutu e nie ya adịghị m sure na anyị si nri be anyị ndị mmadụ nọ na-esite different people nọ na-esite nri ebutere nne m ị ghọta bikos na normal ha sị o oh, ọ ma siwu nri ọ ma riwu nri e si n'ụlọ until e lie mmadụ so ndị mmadụ na-esi n'ụlọ ha site nri bute eh, eh, for like i think izu ụka anọ tutu e lie nna m ndị mmadụ nọ na-esi nri everyday na-ebute n'ụlọ ị ghọta mana ọ zi ọ- oge e nichazi ya ka anyị bidozi siwe nri Siwezie nri. n'ụlọ ya wee rie otu o kwesịrị so ịdị. ọ wụ na ọ sọsọ ụmụ nwoke ka a na-emere ọ dipendị otu ebe unu Ebe i si si. na ndị nọ unu n'akụkụ n'akụkụ Mm. otu o ị ghọta kwesịrị ịdị Otu o mụghachi na kwesịrị ịdị. mmadụ nwụọ ihe e kwesịrị ị na-emere onye ahụ bụ ebere onye ahụ kwesịrị ị na-eche mm. ego ọ ga-eji azụ efi ego ọ mm. ga-eji esi nri mmadụ oyi mawa mma gị kama ị ga na-ekpere chineke ka ọ gbakee mm. ọ wụ ihe ikpe gị ịchọ jos ka ọ nwụọ so that ị ga you understand mmadụ nwụọ ị kwesịrị ị na-emere onye ahụ ebere ọ dị n'uche maka na ị ma ndị ndị ugwu uche m anyị nwere ike iso otu ha na-esi eli mmadụ ị nwụọ tata echi a sị gị farewell ihe ị na-ekwu mhm. ị ma na ọ wụ ndị ọcha ị ma na ọ wụ mgbe ndị ọcha bịara mm. ka anyị bidoro ihe itinye mmadụ na ntụ oyi ya bikos mgbe gboo onye nwere otu e si eprezevụ ozu onye nwụọ e nie ya ozugbo so ihe a ọ ihe ọ westernization bụcha ọ bụ ikuku o bu bịa Oh, eh, exactly. ị ghọta bikos ọ wụ ebe ahụ ndị ụmụada a na-esi bido mgbe ahụ ọ na-eme mmadụ nwụọra gị ọ bụrụ nwaanyị nwụrụ nwa- ọ wụrụ nwoke nwụrụ ụmụ ndị ụmụada agbakọta bịa nọnye gị onye di ya nwụ ya nọ ebe ahụ unu na-agụ egwu uju Na- unu na-eme eh, unu na-akasi nọnyere ya obi. ehe until chi bọọ a ya-eni mmadụ ọ wụrụ ofe ka unu fụ unu erie mm. ọ wụrụ abacha ka unu fụ unu ata ọ wụrụ tii ka unu hụ na o bidohụ weta anya ukwu a mm. ị ghọta o bidohụ weta anya ukwu ahụ e ji eme ihe ugbu a mm. mgbe ahụ ọ wụ jos na o nwere ndị bịa nlekọta gị ndị mmadụ rahara ụlọ gị ndị mmụọ ụtụtụ tetenụ ị ga-enyenụ ha nri ị ga-eche ha ọjị ọ bụ otu ihe ha si bido bifo a bịa mewezie ihe mọchụarị onye nwụọ anyị dọnyezie na friji bịa hawa ụka ịbụ mm. nke a na-adọnye na friji ma ọ na-emezi onye nwụzi adọnyezie na friji echefuo ịma na kemgbe iti mgbe after covid bido ka ndị mmadụ bidozi mewe ọ wụ na ijirọ ego iji eni onye gị

mm-hmm. ịma na yes ịkwanye ugwu mm. like um, mmadụ like ịkwanye as in ifu na hmm, ịkwanye mmadụ ka inie ya ịma na ị na-akwa mmadụ mmadụ nwụọ tata ị na-ebunata ozu onye a nwụrụ anwụ from hmm. mortuary a hmm. na-enwe undertakers ndị na-agba egwu a na-agba egwu a na-ayọ nkwa na-ayọ ịmago ihe a niile apa apam apam apam caretakers abi apams apams caretaker eburu ozu na-eme guy atụọ ya taa atụọ ya like this atụọ ya ịma na ihe a niile bụ o so n'ihe mere like my grandmother nwụrụ nne m ukwu nne mama m that's nne m ochie hmm. ọ nwụ na January this year anyị akwabeghị ya a tinyere na mortuary ọ ka nọ mortuary now nwa a ga-akwa ya bụ na January 2026 one year after ị ga-eji nwayọọ kwuo ya ọzọ maka na o nwe ihe mee
ihe mee bụ na ọ choice number one mm-hmm. mana echek date anyị nọ na-asị ka akwa ya na Easter a sị okay na ụmụ ya niile ama nnatanwu na Easter mhm. and n'obodo anyị ada akwa mmadụ na December na mm. Christmas ada akwa mmadụ na so oge ọ dabazi bụ na January 2026 ị na-ajụzi ajụjụ ị ga-ajụ bụ okay why na a bịarọzi bịa nie ya ụmụ ya ama nkwe ka e nie maka ha chọrọ ka akwanyere ya ugwu a ka a bịa kpọọ ndị a na-akpọ ndị akpa agba n'ofu afọ unu enwetarọ date na 365 days ma August ọ dịrọkwa easy ọ dịrọ easy nke na-emezi onye ọbụla chọọ ịnata onye ọbụla chọọ ịnọ ihe a bụ invitation na celebration of life so every month a na-eje na mortuary na-enene ya mm. so afụfụ dịkwa na nke ahụ maka ị eh, ga-aga ije cheki ya maka ndị mortuary abụ na ị bịarọ ama ficha ya arụ ama mm. ndozi ọfụma so ị ga na-abịa wite ego dịkwa na ya n'ihe niile so ihe na-ekwu bụ asịrọ na ọ dị n'iwu na mmadụ nwụọ ama nie ya mm. inie ya rapụ ya mgbe ị kpatazie ego ị kwa mana ụfọdụ na-achọ mba that day bute ndị ogene bute mm. ndị egwu a na-eti na ọ na-anata ịba ga na-eti mkpu mm. ha agaghị mana ịma ụfọdụ mgbe ndị a na-eti a na-etikpọ ọpa ma na-awụli elu ụfọdụ mgbe ha dị ndụ apams na-awụli elu ha niile agba uniform at times ma ndị a nwụrụ anwụ ji ahụhụ rie nri complete three meals ha hụ rie mm. onye nwụọ a na-agba gelegele ah, onye ọbụla na-eti ewo ọ nwụọlo meanwhile mgbe ọ dị ndụ a na-epenti ebe niile ma ukwu joko ma ukwu osisi a na-epenti maka a na-akwa mmadụ ọ ndị Igbo na-eme ụmụ ya ndị Igbo
unu gbanịa

ozugbo before na-ewelie eh, eh, placard elu na Anambra bikonu ka anyị ga-anụ ka anyị gaa jụọ ọnụ ndị lili mmadụ ka ha ma eme ụzọ ha si lie mara ma ọ dịrị ha mfe mara ma ọ dị ka anyị na-abịa bikonu ka anyị bịa
afa m bụ Obinna Obiakọ abụ m onye Anambra ee like mgbe mma anyị nwụrụ ndị ikwu nne anyị sị na na o nwe ewu e kwesịrị igbulu mma e kwesịrị igbulu either nna ya or nne ya na o gburu ya nna anyị nwakara ka ọ dị ịlụ and anyị mere ya anyị gburu ya bụ ewu a ewu naabọ mba before before a kwadobe nke ya sef anyị ga-eje mesị that thing so e jee gbuo ewu a ewu a si si gbue before a kwadobezie nke ya so mbọsị a na-akwazi ya a bịakwa mbụ ndị ndị nwe mma anyị ya anyị na-akpọ ya ndị ikwu nne ehe a bịakwa mbụ ndị ikwu nne anyị anyị nyekwa fa ewu nke fa so
aha m bụ maazị Amaobi Okafor abụ m onye onye Igbo onye onye Anambra steeti m nwere ekweta na ọ dị too much because ihe niile ahụ ihe e ji eme ka ka ndụ na- ka ụwa na-atọ ụtọ aha ọ omenala na-eme ka ọ na-aga ka a na-enwe aṅụrị because na ọ na inye ihe ndị a e nwere ka ọ nwere mgbe ahụ ka ị nwere iji wee ịnatara mgbe ahụ na onye ahụ nwere natara nwere mgbe ahụ opportunity gị nwere iji atọ ụlọ ndị ekwubeghị since ma ụmụ agadi ka ụmụ agadi nwaanyị so imetụ- imefukwara ha ahụ mgbe ahụ nye- nyetụ ha nke rutere mgbe ahụ ijewarakwa maka ịnọcha afọ ịma nye ha echi so mgbe ahụ ị natara inye ha inye ha ha jide nke ha nwere
ndị nke m unu ahụnanụ unu anụna ọtụtụ ndị mmadụ ihe ha gabigara mgbe mma- mgbe mmadụ nwụnyere ha unu Ọ ahụna dị- ihe ọ ndị mmadụ siri ike o. na-agabiga Mm. ego ndị mmadụ mmadụ ndị m- nna e, ike gwụ biko na ihe anyị na-ekwu mmadụ nwụọ so ọ wụhụ pati hmm. ọ wụ mgbe a na-abịa kụwa ekwe mewe pati zụwa efi mee ka ka e rie rijuo afọ ọ wụhụ ihe i kwesịrị na mmadụ na-eri uju i meere ya ebere mm-hmm. nyere ya aka ka o nwee ike pụta from uju ahụ o rige ọ wụhụ mmadụ nwụọ ngwa nke ị ma na ị ga-eri otu bag rice mm. ṅụọ tii dị very thick na otu ogbe bread n'otu ogbe bread ọ bụrụ na ha aṅụ ha ṅụọ tii ahụ mgbe onye ahụ nwụrụ oke mm. nwere ebe ọzọ ha ga-asị gị meere ha ụdị tii ahụ ị ga-eme ya why not why not unu abịakwute m unu jụwa ya eduwa ya aṅụọ tii unu ga-eche mmadụ nwụọ nga m na-eme kanopi na-eme oche m na-enyekwa gị tii ị ga-abịa mgbe ihe ndị ahụ na-emega anyị aṅụọ tii mekwa ya mma mma ọ bụrụ na ha bịa sị gị gị nye ha tii ị ga-enye ha tii ị na-ekwu sef ọtọ bụ mgbe ọ ga-abụ ọ bụ na nwa dị afọ iri mm. mm. anaghị esi nri Hmm. ike gwụ hmm. ike gwụ ị ma na o nwe akụkọ nne m na-akọ na o nwe fada hmm. nne ya nwụ ọ wụ ndị fada na ha akọ na maka oke ego a na- a na-atufu ma mmadụ nwụọ ndị mmadụ ada anụ oge nne ya nwụ asụ kpecha chọọ kpecha na chọọchị ebe a o kee mmiri na chọọchị mm-hmm. gwakwa ha sị after mmiri a o nwe ọzọ na-eso ya sị onye ọbụla sozi ya ala na sokwu ya gị dọnye ozu n'ili mm. adọnyecha a sị gịnị igubi ọ bụ ọkwa ebe a na-aga eme oriri na nkwari na nwokwe mm. onye ọ sị nwokwe mm. mmanya ọgụzọ nwoke ahụ ji nwayọọ liba nne ya n'ala taa hmm. everybody aka ọlị aza akụkọ ka ha agaala hmm.
ọ na-afụ m ụfụ a na-eli mmadụ gị hụ ndị mmadụ ha na-eli chicken

ihe bịara na i mepeela anyị anya ndị hmm. legenu ha amarala that ili mmadụ like we said ọ wụhụ hmm. pati hmm. ọ wụhụ ebe a na unless ọ celebration of life otu o si kwuo i nwe ike bịa yiri efe gị bịa rie nri ṅụọ ọṅụṅụ mana onye ahụ ya wụ na o torube biko ị bịa i becha gị mee gịnị gị lawa akwụkwọ na aka ha eru ọkwa na yes
gị lawa biko nwaanyị ọma adịghị ọmama ime awụ m gị master

papa Peter patara pọpọ panye papa Paul papa Paul apata pata panye papa o mere ke ọ dara ya ọnụ ya e nwere one more ọ fọ ofuke ngwa gwa anyị dinta na-achụ nta na-ata anụ ọ chụtara na nta ngwa gwa anyị nke a ugboro n'atọ dinta

thank you so much ị bịala bịa mepere anyị anya nwere ihe ntakịrị anyị chọrọ inye gị anyị na-eji nwayọọ
maka na anyị chọrọ ịsị gị imeela maka ịgbalịala gị ukwu ụzọ ihe ntakịrị biko just nwanyị were anyị otu anyị ha Ify ngwanụ Ify nwoke ọma

anyị erule na njedebe hmm. a sị anụ naa taa gịnị echi wụ nta hmm. bikonu soronụ anyị unu ma anyị nọ na all the social media um, handles anyị nọ na Instagram X TikTok Facebook YouTube at gịnị eziokwu talk show bikonu soronụ anyị hmm. ka ọ dịnụ